achimwene inetu ndikuyamika kwambiri kumwamba chifukwa cha chifundo chake chosatha nthawi zonse kwandilolanso munthu ngati ine bwande bwantasa kuti ndikadzukenso ndi moyo komanso koposaposa ndikapeze danga lokulemberani kalata inuyo achimwene anga okondeka ku mangalande munatchona kaya muli bwanji matchona inu ife kuno kwanu kuchikumbeni ayi ndithu moyo ulipo ndithu tikusuntha achimwene ndipo monga muja ndidakambira muja akhala mavuto ndiye tidazolowera ndipo sitionabe kwenikweni chinthu chachilendo ayi kungoyambira pamene tea room yathu idagwetsedwa nthawi ya operation onongani nthawi ija basitu moyo wathu udasokonekera achimwene china chilichonse chimene chabwera pakatipa ayi ndithu sichinakwanitsebe kubwezeretsa moyo wathu mwakale muja komabe tinavomereza ndipo tinalola kuti tikuyenera kupita chitsogolo basi munthune pena pake zochitika zakuno ndimadzakwiya nazo choncho kenaka ndekhanso ndimadzabweza kuti ah koma mwina ndikukwiyira anthu adera simungakhulupirira achimwene kuti nkhani ya mafuta ija yafika posauzana tsopano ndikudziwa kuti mwina mwake mukufika pomadabwa kuti koma obwande zoona zimenezi nkhani ya mafuta a galimoti mukuzunzika nayobe ish amwene panopa ndiye zafikano povuta kwabasi inalipo nthawi ina imene makosana amabwera kumapereka chiyembekezo kuti a panopa nkhani ya mafuta ili pakuti pakuti panopa galimoto eh, zokwanira mwakuti zanyamuka ali ndi mafuta awa Anduna nawonso amakhala akumabwera ndi anzawo ena kudzafotokoza mmene zikuyendera, zimene zachitika, komanso kumaika chiyembekezo m'mitima ya anthu ambiri. Koma pano ndikunena pano achimwene aliyense wabushala. Sitikudziwa kuti tikulowera kuti. Sizikudziwika kuti zinthu zake zizitithera bwanji. Tikungoyenda ngati nkhuku zodulidwa makosi. Nkhani ya mafuta a galimoti yasautsa ngakhale adindo afika pomanena kuti inenso ndikumalira ndikaganiza za mafuta. ndiye ngati akumalira adindo amene akuyenera kupereka chiyembekezo kuli bwanji munthu wamba ngati ineyo wa kwa zam'mimba kuno zindithera bwanji ndilire bwanji amwene vuto la mtundu wanji lopanda mayankho vuto la mtundu wanji lomakhala mpakana miyezi iwiri lopanda mayankho zikamatere zimapereka mafunso ochuluka timadzifunsa kuti abale koma ife tilidi ndi atsogoleri koma Nanga zikuchitikazi ndi zoona? Amwene, anthu afika posiya ntchito zawo tsopano kalembedwa ntchito m'malo omwetsera mafuta. Chilichonse chaima kwathu kuno. Mabwasala akuluakulu amimba bulala zawo kumataya nthawi yayitali kwambiri pa mizere yothira mafuta m'malo mwomakathamangitsa zinthu zina zopindulira dziko lathu. Akumataya nthawi kumakakamba za ndagi, gize, pa mzere wa mafuta. Koma zimenezi ndi zoona? Mukodzaona chimwene anthu amene amayenera kupereka chiyembekezo, kukuuzani mmene zinthu zikuyendera, mukodzaona abitsala, osafunanso kubwera kudzafotokoza, mudzakhale ndi mantha aakulu kwabasi. Zimadzaonekanso kuti kabodza kakumachuluka pakati pa atsogoleri athu. Zimadzaoneka ngati choonadi akuchidziwa, koma safuna kukamba zoonadi. Pena pake zinthu sizinayende. Anthu ena ake amamva zawo zokha basi. Nchifukwa chake lerolino tili m'mavuto amene tili nawowa. Bwana Wachabe, mlangizi wathu pa mabizinesi amene adayamba bizinesi ya nkhuku ndi bweya bokha bwa nkhuku, pachapakatipa anadzatiuza kuti ayi ndithu panopa zonse zatheka, tapeza ndalama za nkhaninkhani zakunja kuti tiwalipire amafutawa ndipo pano pamene tikunena pano posachedwa pompa za mafuta zikhala mbiri yakale. Kuti. Ah, bwana wachabe achimwene zomvetsa chisoni kwa basi panopa bodza lina lililonse lokhudzana ndi nkhani ya mafuta ndiye lakambidwa pano tafikano poti sitikukhulupirirano kuti kodi mmene zinthu zake zikuyenderamo aunena zoona ndi ndani nangatelepo mpakana pano tikungodziyendera basi zimene zichitikezo ndi zomwezo ndiyetu mavuto kwa basi achimwene kwathu kuno zinthu kuti zisunthe zimafunika galimoto zinyamule zikasiye kwina kupanda mafutako basi zitanthauza kuti katundu sakuyenda katundu sakuyenda zitanthauza kuti katundu wochepa amene ali pa msika anthu akugula molimbirana ogula achuluka mapeto ake ndikukwera mitengo kwa katunduyo basi tikukamba pano achimwene katundu akukwera mitengo kwambiri tsiku ndi tsiku ukumagula chinthu lero pa mtengo wa 490 kwacha mammawa madzulo a tsiku lomwelo kumapeza kuti chafika pa 625 kwacha kenaka mmawa mwake kumadzamva kuti ii chafikatu pa 720 kwacha koma nanga anthu apanga bwanji kumangolira basi misodzi kutsikira m'mimba panopa zikumakhala zodabwitsa achimwene ndi mmene zinthu zikuyenderamo anthu ena ake amene athamange kwa basi kuti mwina mwake kamoyoka nkukhalako nkhasako dama la nkhunda lija linkachita kale lija lomadya nkhuku zachizungu osati za nsiranga zathu zija dama limene lija lidapita lero sizingachitikensoyi nkhuku zachizungu paja zimakhala ndi chakudya chawo chake chake chimene zimadya Galimoto zikuluzikulu zimanyamula chakudyachi kuyenda nacho dziko lonse. Pano galimoto zimene zija zidajomba kalekale pa mzera wa mafuta. Galimoto zochepa zimene zikuyenda ndiye kuti zili pa malonda kwambiri. Mapeto ake basitu mitengo yonyamulira katundu yakwera. Eni katunduyonso nawo akuti aa ngati mwatikwezera mtengo wonyamulira katundu ifenso tikweza mtengo ya chakudya chathu cha nkhukuchi. Ngati akweza mtengo wa chakudya cha nkhuku nayenso oweta nkhuku akuti inenso ndikweza mtengo wa nkhuku zangazi asafuna asiye zikatero achimwene basitu moyo ukhala olimba munthu wamba ogula nkukhalano okulukutika osati masewera chabwino mwina ya nkhukuyi tiyedzeke ndipo ife nkhukuyo ngati tikumbukira kuti imakoma bwanji tinadya liti ndikale kwambiri koma katundu osiyanasiyana ngati chimanga sopo michere yeniyeniyi zochitika zake ndi zimenezi achimwene mafuta atikhaulitsa ndipo apa tilibe mtengo wogwira ngakhale olemekezeka akuti akumangokhalira kulira tulo osabwerayi tilimbe mtima apa izi sizili bwinoyi chinthu chimodzi anthufe mwina chimene sitikumafunsana ndi choti tikumva za vuto la mafuta kuti labwera chifukwa choti ndalama zakunja kwathu kuno kulibe zikuvuta ndili kumadzifunsa kuti zikuvuta bwanji chidachitika ndi chani kuti zivute kodi zisanavute sitinakonzekere bwanji kuti ee ndi mmene zinthu zake zikuonekera ayi ndithu posachedwapa zitivuta ndiye titere komanso titere nchifukwa chani tidalekerera mpakana zinthu kuzondoka mmene zazondokeramo kwathu kuno vuto lalikulu ndi limenelo zinthu zimanka zizondoka sititha kukuwa kuti abale tili kuphinjikatu zinthu zikhoza kusokonekera nthawi ina iliyonse ayi ndithu koma ife kumalimba mtima ndi zimisonkhano zokafotokoza kuti zinthu zikuyenda bwanji zimisonkhano za bodza la mkunkhuniza nthawi ina yake obwantasafe anthu akupita kunja ku america kumapitidwa kuja ku unga tidadandaulako kuti abale mwanyamulanatu tuwiri ulendo wa ku unga komatu paja kwathu kuno timakhala tikudandaula za forex ndalama yakunja kodi zimenezi mwati sizitilowetsa mu ngolowera ayi ndithu pali anthu ena ake amakani akapanga zinthu amakhala kuti apanga basi ndiye anali kuitapa forex kupita nayo kutali ku america kutengana gulu basi osaganiziranso kuti mawa zinthu ziyenda bwanji lero lino kamakambidwa kuti ayitu forex kwathu kuno kulibe kumalephera kufotokoza kuti chidachitika ndi chani nchifukwa chani ulendo uliwonse anthu akapita ku izi za ku ungazi zotsatira zake kumakhala kusowa kwa mafuta nchifukwa chani atsogoleri athu simufuna kumva anthu akamalankhula ziganizo zopanga anthu ochepa anthu amakani omangoganiza za lero basi lero lino zikupweteketsa aliyense kwathu kuno vuto la kusowa kwa mafuta kwathu kuno ndi chinthu chimene ena ake akanakhala kuti amagwiradi ntchito yawo bwinobwino akanaliona lisanachitike ndipo zinthu zoyenera kuchitika zikanachitika vuto la kusowa kwa ndalama zakunja la forex anthu ena ake akanakhaladi kuti amagwira ntchito yawo bwinobwino akanaliona lisanafike povuta ngati mmene lavutiramo Koma tsoka lake ndi ili, tili ndi anthu omva zawo zokha, amatama, odzimva kuti nganzeru kwambiri. Loko anthu adandaule bwanji, amayang'ana kumbali. Mapeto ake ndiye chinam'balala kwathu kuno. Ofunikatu kuchenjera, kumapempherera kuti anthu asadzafike potopa onse pakamodzi. Akadzafika anthu potopa onse pakamodzi, ndithu sizidzatha bwino zinthuyi. amichewu autoparts and hardware amakupatsani moni akuti mwasowa akuti lija n'kale komanso akuti ija ya mafumu ija ndisayisiyeyi ndizikumbutsabe kuti iyayi iyayi mafumu akuyenera kulemekezedwa kwathu kuno kanswahala kawo kaja kapangeni liya pang'ono nawonso ndi anthu aone kusintha